an kɛlen kɔ ni ka tanga ɲini deliba masa fɛ ala k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma an sinsinna ni deliba masa tɔgɔ barikamaba ye ala min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don an bɛ kisi ni nɛma deli setigi ala subhanahu wa taala fɛ a k'o kɛ alakira muhamadu ye salalahu alayhi wa sa a n'a so denkɛw n'a ka sahaba ɲumanw ani maa minnu sɔnna ni ka tugu a la o la alihamdulila an bɛ setigi ala barika da ni ka deliba masa in tanu masa min n'a ni tanu ka kan ka bɛn sunkalo kɔnɔna ma bi o la an bɛ ala barika da ni ka ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn bagadaji musa caman mankan don bi arajo kɔnɔ ni ka dugaw kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman u bɛ deliba masa in fɛ ala k'o di an ma an ka ɲinifɛn sɔn hɛrɛma kayira o ala k'o di an ma maa baya kɔfɛ dɔgɔyalima o ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ u ma an ka nin jamana in n'o ye mali ye kolosumaya ani basigi ala k'o jidi an ka nin jamana in kɔnɔ an yɛrɛ minnu ye jamana kɔnɔdenw ye ala k'an bɛn k'an don da kelenw fɛ k'an bɔ da kelenw fɛ sunkalo kalo tɛmɛko ɲuman o bɛ deliba masa bolo ala k'o di an bɛɛ ma yarabi sunkalo kalo a bato kɛcogo ɲuman ala k'an fangaw se yarabi jurumukolo minnu b'an kan ala ka yafa kɛ olu ma sunkalo in donna ka an ka banbagatɔ minnu sɔrɔ deliba masa ka hinɛ la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka yafa kɛ an n'u ma sunkalo kalo in donna ka maa minnu to lajarabi la n'o ye bana ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen ka banaw nɔgɔya ala k'a kɛ jurumu kafariw ye yarabi an bɛ dugawu kɛ hali bi sunkalo musaka ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ kalo in tɛmɛko ɲuman ala k'a d'an ma o la jarakɛ sunkalo kɔnɔ waati bɛɛ arajo maaw ka welew b'an lasɔrɔ an bɛ emisiyɔnw kɛ k'an badenw bilasira ɔ bi ta sa an bɛn'o kanu ni k'o kɛ siko kan kɔrɔfɔli ye ni nansaraw ko interprétation des rêves Ni ka sugo kɔrɔfɔ o kun ye n ka cɛkɔrɔba ka laadaw ye sunkalow kɔnɔ a kun bɛ masalaw di ni ka fayidaw di ni ka bilasiraliw kɛ arajow ni telew la bagadaji musa n bɛ dugawu k'a ye ala ka yafa k'a ma ani alisilamɛsiw bɛɛ ale denkɛ muhamɛdi cam tarawele mankan don n bɛ dugawu kɛ n tɔgɔma ye n'o ye cam kɔrɔba ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma Ala k'a fara silamɛsuw kan, amin, waati in na daliba masa ye a ka kalifa minɛ a la, walahi o kɛra, maliyɛn bɛɛ b'a kalama, o kɛra, o kama an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la, waati ye waati ye, saya ye juru de ye min gulon b'an bɛɛ lajɛlen na, o dun ko ye, bɛɛ n'i ka don don, walahi, an bɛ dugawu kɛ minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ u la, yaa tigi Ala, an yuru minnu bɛ Ala k'a ɲɛ an ka an ka don kɔnɔ, amin an bɛna don sugokan kɔnɔ sugokan damadama b'an bolo bi an bɛna an badenw baro ni o ye ni ka bilasirali kɛ o kan ni ala ka jɛ ye jɛnɛkɛ o kɔfɛ k'a jira i la sugo ye tiɲɛ ye dɛ maa kana a fɔ i bɛ siga la i dalen sunɔgɔ la i bɛ fɛn min ye setigi ala ka kabakow don o de kama n bɛ to ka nabi lahi yusufu n bɛ to k'a ka baro bɔ silamɛw ye sabu ala ye ale ka nabi ɲumanya masaya tamasiyɛn jira a la ni sugo de ni sugo ɲuman de nabi lahi yusufu alayisalamu don dɔ a dalen don sunɔgɔ la a ka so a bɛ sunɔgɔ la a nana sigo k'a ye a ka sigo kɔnɔ ka dolo tan ani fila ye ani kalo ani tile u b'a la ka sujuru bin ale ye a wulila ni ka bɔ sunɔgɔ la ni ka taa se jɔn de ma o de y'a wolofa ye n'o ye yakuba ye a ko ne wolofa bɛrɛ ne dalen sunɔgɔ la ne de sigora k'a ye n ka sigo kɔnɔ n ye dolo tan ani fila ani kalo ni tile de ye u b'a la ka sujuru bin ne yusufu ye yusufu fa ko a ma n denkɛ ni sugo in ni sabatira setigi ala yɔrɔ nin b'i ka don dɔ bonya kofɔ nin b'i ka don dɔ masaya jira nin sugo in ye tamasiɲɛ ye tamasiɲɛ min ni bonyaba b'a kɔnɔ kosɛbɛ n den a ko suko in i kan'a lakale maa si ye hali i di balimaw i kan'a lakale u ye ɔ fa in y'a fɔ a ye cogo min na ko sugo in b'a ka don dɔ masaya n'a ka kɔrɔta jira mhm. daliba masa ma nabi lahi yusufu fatu fiyewu ah. f'a tɔgɔ welela nabi ɲumanw cɛla k'a kɔrɔta k'a kɛ misirakaw ka nabi ɲumanw ka premier minisiri ye misira jamana kɔnɔ ɔ fa in ye sugokan min kɔrɔ fɔ a ye ka kɔn a ka ɲɛmaaya in ɲɛ a ma kɛ ten wa ɔ o b'a jira sugo ye bonya de ye maa kana fɔ i bɛ siga a la i dalen i ka sunɔgɔ la i bɛ fɛn min ye sunɔgɔ kɔnɔ hmm. kabako don kibaruya don ka bɔ ala yɔrɔ k'i kibaruya i ka adamadenya taribiyaw kan o de kama sunkalo in na an ko an bɛ baro kɛ o kan ka caya k'an badenw kunnafoniya ni o ye jarakɛ maa k'i dalen to sunɔgɔ la i bɛ fɛn minnu ye sunɔgɔ kɔnɔ i b'a ye maa caman bɛ yen sugo bɛ olu siran kosɛbɛ u bɛ fɛn dɔw ye sunɔgɔ la minnu bɛ u jatigɛ minnu bɛ u siran o la sugokan fɔlɔfɔlɔ min n'an bɛn'o di an badenw ma bi arajo kɔnɔ o de ye ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ mhm. ko e bɛ ka ji sanuman min mm. ji min n'a ka sanu n'a ka timi n'a jɛlen don e bɛ ka o ji min i ka sigo kɔnɔ mm. o kɔrɔ bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sigo in kɛ a tigilamɔgɔ a bɛna kibaruya duman dɔw sɔrɔ sugo in kɛlen kɔfɛ a ka mɔgɔya kɔnɔna na kibaruya min n'o b'ale yɛrɛ kun kan n'o bɛ kunnafoniya di a ka adamadenya taribuyaw kan mhm. sugo in kɔrɔ tamasiyɛn filɛ o ye sugokan fɔlɔ ye jarakɛ a filanan o de ye ni e maa min ni e sigora ka denyɛrɛni ye i bolo mhm. yala i bɛ denyɛrɛni dɔn kɔni denyɛrɛnin e de sigora k'a ye i bolo kɔnɔ i sigilen don n'a ye o sigo in kɔrɔ bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sigo in kɛ a bɛna jigiya dɔ sɔrɔ hmm. jigiya koba dɔ bɛ min bɛna sɛmɛ a la dugukolo kɔ kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ɔ ni min y'a sigo nin kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a la sugokan sabanan jarakɛ o de ye ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ ko e bɛ seli la i jɔlen don i bɛ ka seli ala ye seli kɔnɔna e sugora k'i yɛrɛ ye ka seli ɔ o sugo fana kɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ o bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ a bɛ a tigilamɔgɔ ka layidu dafa de kofɔ a ka adamadenyaw kɔnɔna na a n'a ka ɲumanya a n'a ka jigisigi a n'a ka hakilisigi a bɛ kuma nin bɛɛ kan ɔ ni min y'a kɛ bɛɛ k'i hakili to a la jarakɛ sugokan ninnu minnu filɛ a kɔrɔ lamɛnli maaw fɛ nafa b'a la sabu bɛɛ bɛ sugo en tant que adamaden ni i bɛ da ka sunɔgɔ ka wuli i bɛ sugo sunɔgɔ ye fɛn ye dɔnnibaaw ko ten ko sunɔgɔ ye saya dɔgɔnin de ye ni maa y'i da i tɛ sɔmi foyi si ni daba masa ka masaya tɛ ɔ tuma min na i dalen don sunɔgɔ la i bɛ nin kabako ninnu de ye ninnu bɛ bɔ ala yɔrɔ ka i kibaruya i ka adamadenya tabiyaw kan ko minnu bɛ sen na n'u bɛ nalen i ma hmm. wali ko minnu tɛmɛna i kan wali ka ko minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sen na sisan sisan sisan sugo bɛ na nin bolo ninnu kan ɔ jarakɛ o de la maa caman bɛ olu tɛ tulon kɛ sugo la abada o la an bɛ walawalali kɛ hali bi ni ka taga ɲɛfɛ ɔ sugokan naaninan hmm. o de ye e maa min ni i sugora ka i yɛrɛ ye i bɛ ka dumare filɛ hmm, hmm. ɔ musolamɔgɔ dɔ don ka sugo k'a ye e bɛ ka dumare filɛ o bɛ kuma fɛn min kan o bɛ furu de kofɔ sugo kɛbaga kan o b'a ka furuko de kofɔ ɔ sugo jugu tɛ sugo in ka ɲi hɛrɛ don an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka faamuko ɲuman di an ma o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ sugokan duurunan hmm. o de ye maa min ni i sugora k'a ye ko fugulan bɛ e kun na n'o ye banfula ye fugulan donnen don e kunkolo la e n'a bi taama na o bɛ ka taa o bɛ kuma fɛn min kan o bɛ kuma maa min ye sugo in kɛ a b'a ka don dɔ maa baya n'a ka masakɛya jira a sugo kɔrɔ ka ɲi dɛ sugokan wɔɔrɔnan ni e maa min ni i sugora ka a ye i ka sugo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso dɔ ka sugokan ye nin ye ɔ ale sugora k'a ye a ɲɛ bɛ jɛgɛ de la ji la jɛgɛ kɛnɛ a bɛ ji cɛ la k'o bɛ kuma fɛn jumɛn kan o bɛ kuma muso in yɛrɛ min ye sugo in kɛ a ka den sɔrɔ kan sugo in ye fɛnba ye a ka hakili to sugo in na o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ sugokan wɛrɛ min bɛ da o kan n'o ye sugokan wɔɔrɔnan ye o de ye ni e maa min sugora ka i yɛrɛ ye so sanfɛ i bɛ so sanfɛ so bɛ ka boli ni i ye ka taa o bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ a bɛ na sannayɛlɛn sɔrɔ a ka adamadenya kɔnɔ kosɛbɛ a ka kow de bɛna kɔrɔta kɔrɔta bɛna don a ka adamadenya bolisenw na i b'a ye maa caman bɛ waati bɛɛ olu bɛ to ka sugo k'u yɛrɛ ye so sanfɛ nin cogo la tan o bɛ kuma fɛn min kan o de kɔrɔtaw de bɛna don i ka maaya kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ k'i yɛrɛ ye ka moto de boli n'o ye bolimafɛn sen fila ye e sigilen b'a kan e bɛ ka boli ka taa n'a ye ɔ a bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ a tigilamɔgɔ ka laɲini dɔ sabatitɔ don tile fila in na a ka laɲini bɛna sabati a ni dalen don ko dɔ kan wagati kɔnɔ i b'a ye a bɛ k'a ɲini a tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la a bɛ kuma o ko in sabati bolo de kan nka sarakati de bɛ nin bɛɛ kelen kelen na dɛ ni ala ka jɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ ni e maa min ni i sugora k'a ye i bɛ kasi la ka kasi f'i ɲɛji sira fila bɛ suru ka jigin o bɛ kuma fɛn min kan o de ye sugo kɛbaga a ka nisɔndiya a n'a ka hakili sigi a b'o de kofɔ nisɔndiya ko dɔ bɛ a bɛna don a la tile fila in na walima o ko in b'a kun kan a tɛ taa ka min dan o nisɔndiya n'a y'o sɔrɔ o de fanga ka bon kosɛbɛ a ka hakilisigi ni basigi b'o kɔnɔna na ɔ ka sugo k'i yɛrɛ ye kasi la kɔni o kɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ jarakɛ ɔ n badenw aw tulo bɛ maa min mankan na hmm. o de ye aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden ye n'o ye seku el haji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o de ne muhamadu cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko n ma bagadaji musa ka cam ka bɛn sunkalo kɔnɔna ma sisan arajoso la yan k'an badenw baro ni sugokanw ye i n'a fɔ n ka cɛkɔrɔba yɛrɛ tun b'a kɛ cogo min na nin wagati kɔnɔ o kama jarakɛ an bɛ ka sugow mankutu n'u bonyaw jira n y'o de fɔ i ye n ko sugokan filɛ n ko tiɲɛ la k'i k'a dɔn sugo ye setigi ala ka kibaruya de jɔn ni ala yɛrɛ cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma sɔmi ni fɛn min ye o de bɛ wele ko sugo ma i dalen sunɔgɔ la e bɛ sugo k'a ye e bɛ ka pan sanfɛ i bɛ sugo k'a ye k'i bɛ bolifɛn kɔnɔ i bɛ sugo k'a ye k'i bɛ ɲɛnajɛ la i dun dalen don i ka sunɔgɔ la dilan sanfɛ e ye min ye sigo kɛ n'a bɔra e ni ala subhanahu wa taala la maa si tɛ sɔmina ye ko e ye fɛn dɔ ye sunɔgɔ kɔnɔ fo n'i yɛrɛ y'i da o kan k'a fɔ ko ne de ye nin ye ne de ye nin ye nka jarakɛ sugo fana bɛ na tila yɔrɔ ma saba bɔɲɔgɔnko la fo n k'o yɔrɔ walawala maaw ye a fɔlɔ maa bɛ se ka fɛn dɔ ye sunɔgɔ la o tɛ bɔ ala yɔrɔ o dɔw bɛ se ka bɔ mɔgɔ yɛrɛ yɔrɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ tuma min na i datɔ don i b'a jateminɛ i bɛ miiri dɔw kɛ ka caya walima i kunnakow cayali senfɛ i dalen sunɔgɔ la olu caman bɛ na kɛ sugo ye nka olu tɛ sugo ye i bɛ n'olu minnu ye sunɔgɔ kɔnɔ olu tɛ sugo ye o de kama i b'a caman ye a ɲaminen don a bɛ fɔ olu ma ko sugo ɲagaminenw ɔ o kɔfɛ sugo dɔ fana bɛ yen min tɛ bɔ ala yɔrɔ min tɛ bɔ bunadamaden yɛrɛ yɔrɔ o bɛ bɔ jɔn yɔrɔ o de ye sitanɛ ni jinɛjuguw ye siga t'a la dɛ sitanɛla sugo i b'a ye o caman de bɛ yen minnu bɛ adamaden sɔrɔ sunɔgɔ kɔnɔ o sugo ninnu caman de b'a to i bɛ dɛsɛ hali ka sunɔgɔ i b'a y'a sugo bɛ sugo la n'i y'a kɛ i dalen sunɔgɔ la i bɛ bali k'i sigi i ka dilan kan fo sunɔgɔ bɛ gɛlɛya i ma n'i da cogo cogo i bɛ tila k'a sugu ye n'i da cogo cogo i bɛ tila k'a ye ɔ o dun de bɛ wele ko setanɛla sigow ani jinɛ jugula sigow wa dɔw la hali dabali jugu bɛ se ka ɲɛsin i ma olu bɛ se ka na n'a nasira ye ni maa b'i juguyala maa b'i kɛlɛla gindo ni bange na abada lezi fo ala k'a jir'i la sigo la ɔ nin n'a nasiraw la sɛtanɛla sigo fana bɛ ten i dalen sunɔgɔ la o kabakow fana bɛ to ka na jir'i la ta o de la cɛ dɔ delila ka sigo dɔ kɛ a cɛ ni sigora k'a ye a ka sigo kɔnɔ ko ale kunkolo de tigɛra ka bɔ a kan da la a b'a la ka boli ka taa kunkolo bɛ boli la a nɔfɛ cɛ in de bolila ka don ala kira kan salalahu alayhi wa salam a ko muhamadu ala ka ciden ne de ye fɛn dɔ ye sugo la n bɛ fɛ i ka n bilasira kira ko a ma yala i ye mun de ye sugo la cɛ in ko muhamadu ma ne dalen ne de sugora k'a ye n kunkolo de tigɛra ka bɔ n kan da la n bɛ boli la ka taa n kunkolo bɛ boli la n nɔfɛ aa ala kira ko cɛ in ma ko n'i m'i jasigi i bɛ kɛ sitanɛ batola ye dɛ sitanɛ bɛ tulon k'i la dɛ ɔ a b'o o cogo de la maa caman de fana bɛ fɛn caman ye sunɔgɔ kɔnɔ setanɛ ka jiraliw don o de kama ala kira ye jagasere da ko ale muhamadu min filɛ ale yeli sigo la o ye tiɲɛ ye a y'a ka sigo a yeli sigo la k'o faranfasiya k'a tiɲɛtigiya sabu ka da kan ko setanɛ tɛ se k'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ ale abada setanɛ bɛ se k'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ bunadamaden siya bɛɛ fo muhamadu diɲɛ dɔnniba bɛɛ b'o kalama nka tamasiyɛnw bɛ kira yeli la sigo la tamasiyɛnw b'a la ah. minnu bɛ yen n'u bɛ se ka jirali kɛ jati jati nin i ye nin min ye nin ye muhamadu lakika ye o bɛ yen dɛ ah. an bɛ dugawu kɛ ala ka faamu ko ɲuman di an ma yarabi o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ aa ah. ko i taamatɔ i ye banakɔtaga dalen duguma hmm. banakɔtaga e sen donn'a la dalen bɛ duguma ɔ o sugo bɛ kuma fɛn min kan o de maa min ye sugo in kɛ a bɛ kuma a bɛna garijɛgɛ sɔrɔ bolo dɔ de la waati wari n'o ye nafolo ye a bɛ kuma o de kan a b'o tigilamɔgɔ ka nafolo sɔrɔ kofɔ a waati kɔnɔ jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen ni e maa min ni i sugora k'a ye i bɛ tɛrɛn kɔnɔ tɛrɛn bɛɛ kɔni bɛ tɛrɛn dɔn kɔni tɛrɛn a b'a la ka boli ni e ye ka taa ɔ o bɛ kuma fɛn min kan o de ye garijɛgɛ ye a sugo bɛ kuma a tigilamɔgɔ ka garijɛgɛ ko yɛrɛ de kan a waati kɔnɔna na a bɛ kuma i ka o waati kɔnɔ ko garijɛgɛ ko yɛrɛ de kan i b'a ye a bɛ kuma mun de kan o de y'i ka garijɛgɛ garijɛgɛ min don k'a ka suma garijɛgɛ in senna ka suma tile fila in na tɛrɛn kɔnɔ sugo in bɛ o de kofɔ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen hmm. jarakɛ ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ ko i sigora sirantɛrɛ de la hmm. Hmm, sirantɛrɛ yeli sugo la jarakɛ aa o kɔrɔ bɛ fɛn min kofɔ o bɛ sigo kɛbaga ka kamanagan a n'a ka dusukasi de kofɔ aa kamanaganba bɛn'a minɛ jarakɛ kamanagan min n'a ka jugu fo a laban bɛ taa kɛ dusukasi jugumanba y'a kan min b'a degun n'a b'a sɛgɛn kosɛbɛ a ka adamadenya kɔnɔ sugo in boli sira n'a tamasiyɛnw ye o de ye ka sirantɛrɛ ye sugo la bɛɛ kɔni bɛ sirantɛrɛ dɔn kɔni surantɛrɛ k'a ye sugo la a bɛ kuma kamanagan ani dusukasi de kan sugo kɛbaga kan jarakɛ bɛɛ k'i janto dɛ o la ka taa ni ka segin kɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden mankan don n'o ye bagadaji musaka camu ye bi sugokan emisiyɔn kɛnɛ kan arajoso kɔnɔ an bɛ ala barika da o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sigo kɔnɔ ko i sugora wulu caman de la hmm. u bɛ ka wo ci e yɛrɛ tatɔ la u bɛ wo ci la u bɛ ka wo ci u bɛ ka wo ci o u bɛ ka wo ci hmm. o bɛ kuma fɛn min kan hmm. o de maa min ye sugo in kɛ a k'a janto dɛ kibaruya juguba dɔ bɛ na le min bɛna sirikile a tulo kɔrɔ a bɛna min mɛn a tulo la tile fila in na a yɛrɛ kun kan kibaruya min n'a ma di hali dɔɔnin min bɛ kɛ sababu ye a kibaruya bɛ juguya bolo kosɛbɛ ɔ jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ ko i kun gananin don e de sugora k'a ye i yɛrɛ kunkolo ganana k'a si bɛɛ lajɛlen bɔ a la o bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ a k'a janto a k'a hakili sigi a waati kɔnɔ nafolola tiɲɛ de kun bɛ a kan a waati kɔnɔ a bolola nafolo de bɛna tiɲɛ tiɲɛ cogo la a k'a hakili sigi dɛ ɔ sugo in tamasiyɛn bɛ o de kofɔ sugo kɛbaga in kan jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna se sugokan minnu ma hali bi o de ye ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ aa ko i nun de cira joli b'a la ka bɔ i nuso fila fɛ e sugora k'o de ye i ka sugo kɔnɔna na o bɛ kuma fɛn min kan o de maa min ye sugo in kɛ a k'a janto a yɛrɛ la waati kɔnɔ dɛ gɛrɛgɛrɛ kow de kun ɲɛsinnen b'a kan gɛrɛgɛrɛ kow de ɲɛsinnen bɛ a ma a waati kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ minnu ni jɔcogo t'u la fiyewu foyi t'a tigi dɛmɛ k'a kisi ka bɔ a ma ni sarakati tɛ jarakɛ m'o de fɔ mɔgɔw ye sarakati nafa ka bon valeur b'a la o de kama ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko sarakati a bɛ don maa ani balaw bi wolonfila ani kɔ de cɛ maa ka sarakati bɔ ka caya hmm. k'a bɛ don maa ni balaw bi wolonfila ani kɔ de cɛ ɔ sarakati bɔli i fɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka ni sugo ninnu caman i bɛ sugo jugu minnu ye k'i kisi ka bɔ a gɛrɛgɛrɛw ma wa sarakati kelen bɔli i fɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka sigo ɲumanw sama ka se i ma o kama sarakati ninnu n'i b'u bɔ i b'u di dɛsɛbaatɔw ni fantanw ma ka fantan dɔ jigi tugu ka kamana ganbaatɔ dɔ jigi tugu a ka i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ jarakɛ foyi man di setigi ala ye dugukolo kɔ kan setigi ka se to a ye mm. maa min kɔnɔ gannen don wali maa min ɲɛ gannen don ko o tigilamɔgɔ dɛmɛ ka kɔnɔgan wuli ka bɔ a kan n'a ka se n'a ka fanga ye bilahi ala b'o tigilamɔgɔ fɛnɛ dɛmɛ fo ka t'a fɔ o sara o tɛ kɔnɔgan y'a ɲɛ la maa min jigi tigɛlen don maa min ɲɛ gannen don se foyi t'a ye ɔ e ka se to i ye k'o jigi tugu ni balo ye walima ni nafolo ye o k'a yɛrɛ dɛmɛ fo ka taa e sa bilahi jigitigɛ ko si o t'i sɔrɔ dugukolo kɔ kan o la an badenw ɲumanya nafa ka bon kosɛbɛ maa kana tulonkɛ ɲumanya la o la sarakati a bɛ don maa i ni balaw bi wolonwula ani kɔ cɛ sabatira ala kira ka kumakan na jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen ni i sugora k'a ye i ka sigo kɔnɔna na jarakɛ ko i ɲɛ fiyɛnna mm. dibi donna i ɲɛ la i tɛ ka yɔrɔ ye bilen o bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ aa jarakɛ a yɛrɛ masurunya mɔgɔ dɔ min bɛna kɛ sababu ye k'a janfa janfa ko juguba de la aa nin ye sugo ye dɛ ka sugo k'a ye ko i ɲɛ fiyɛnna dibi donna i ɲɛ ni yetaw cɛ e ɲɛ tɛ yɔrɔ si la bilen sugo kɔnɔ e de sugora k'i yɛrɛ ye o cogo la a bɛ kuma fɛn min kan maa min ye sugo in kɛ a tigilamɔgɔ a b'a ka a masurunyamɔgɔ dɔ de yɛrɛ ka janfa de ko fɔ k'a ɲɛsin a ma foyi t'i kisi a tigilamɔgɔ ka janfa n'a tɔɔrɔ ma ni sarakati tɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ sugokan min na bɛna se o ma mm. o de ye ni maa min sigora ka mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a fatura ka tɛmɛ ka tila k'a ye a yɛrɛ lankolon tan ni fila jɛ don aa jarakɛ o bɛ kuma fɛn min kan ka sugo k'i yɛrɛ dɔnbagala mɔgɔ dɔ ye min fatura wa i tilala k'a ye sugo la lahalaya min na a lankolon tan ni fila jɛ don gileki t'a la kulusi t'a la e y'a ye sugo la ten ko ni karisa min filɛ i ɲɛ bɛ nin min na nin de tun fatura ka tɛmɛ e y'a ye sugo la a bɛ kuma o su masina in ka maloya la ko de kan wa foyi t'a dɛmɛ fa ka sarakati bɔ k'a ɲɛsin banbagatɔ in ma o la jarakɛ ni sugokan ninnu minnu filɛ nafaw bɛ u la n y'o de fɔ n badenw ye o la aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden mankan don n'o ye bagadaji musaka cam tarawele ye ka bɔ kuluba yan n bɛ ala fo ka ala barika da ala ni n ka cɛkɔrɔba sabu bi arajo maaw ka wele an y'a sɔrɔ sunkalo in kɔnɔ k'an ka maaw baro ni sugokan caman ye ni ala ka jɛ jarakɛ u kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an baden caman bɛ yen sugokan dɔ bɛ maaw la sɔrɔ ka caya n'o ye sulasogola sugo ye maa min bɛ sugo ka muso dɔ ye k'a bɛna jɛ i fɛ dilan sanfɛ mm. walima ka sugo ka cɛ dɔ ye k'a bɛna jɛ i fɛ dilan sanfɛ mm-hmm. kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ i ni a ɲɔgɔn cɛ mm. ɔ maa caman bɛ minnu bɛ ni sugo in kɛ n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musaka cam na sisan arajoso la ɔ e k'a ye i ka sugo kɔnɔ ka caya e dalen sunɔgɔ la e de bɛ sugo k'a ye ko cɛ dɔ bɛ a yɛrɛ bayɛlɛma ka na e ma sunɔgɔ kɔnɔ kafoɲɔgɔnya de bɛ tɛmɛ e n'a maa sugu in cɛ maa dɔ de bɛ waati bɛɛ a bɛ na e ma sunɔgɔ kɔnɔ kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ e ni a cɛ ni e ye cɛ de e yɛrɛ bɛ sugo ka muso dɔ ye a bɛ na e ma o cogo la kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ e ni min cɛ ni e yɛrɛ ye muso de e yɛrɛ bɛ sugo ka cɛ dɔ ye a bɛ na e ma sunɔgɔ la kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ e ni a cɛ O de la i b'a ye maa caman bɛ minnu bɛ ni sugo in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ minnu b'a kɛ ka caya e dalen sunɔgɔ la e ni muso tɛ da abada i kelen dalen b'i ka dilan kan i b'i ka sunɔgɔ tan ni fila la ka sunɔgɔ kɔnɔ sugo bɛ na a bɛna kɛ ni muso masina in de k'a bɛna jɛ e fɛ ko kafoɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ e ni a cɛ ɔ e yɛrɛ bɛna wuli kuma dɔw la ka sɔrɔ i ka kulusi ɲɛfɛla bɛɛ tiɲɛna ni lawaji ye maa bɛ jɛnɛba ko la e bɛ jɛnɛba ko la muso t'i bolo so kɔnɔ aa o ye baara ye dɛ o ye baara ye ma dɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na tuguni sugo in yɛrɛ kɔlɔlɔ n'a a ko yɛrɛ ye mun ye k'a ɲɛsin sugo kɛbaga ma o de ye maa min bɛ ni sugo in kɛ ka caya a tigilamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don jinɛjuguw ka baara don jinɛ sitanɛw ka baara don olu de b'u yɛrɛ bayɛlɛma ni k'a yɛrɛ kɛ muso ye ka na jɛ i ma i dalen kuma min na sunɔgɔ la ni kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o sugo kɔnɔna ten o de kama e bɛ wuli waati bɛɛ k'a ye kulusi ɲɛfɛla tiɲɛna wa n'o de juguyara cɛbakɔrɔ la o bɛ gɛlɛya a bɛ taa wolo gɛlɛya kojuguba la f'a bɛna kɛ sababu ye ka kulusijala lagosi se cɛ ma i b'a ye n'a juguyara o bɛɛ kɔ a bɛna kɛ sababu ye ka banamisɛn caman bɛ minnu b'i lasɔrɔ tɔgɔtɔgɔnin ni infectionw la fo ka se kulusijala lagosiw ma wa a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden garijɛgɛ k'a lanɔgɔ k'a dafiri wa o de kama i mana don diɲɛ ko o ko la dugukolo ko kan i ka adamadenyaw kɔnɔna na i b'a ye ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ i ka mɔgɔyaw la ka caya ni e y'i ni da ko o ko kan k'i bɛ don o ko da fɛ n'o ko ma k'i bolo dusukasi i tɛ dususuma sɔrɔ o ko la wa i mana nafolo sɔrɔ nafolo in bɛ kɛ komi tasuma de b'a la en tant que e bɛ nin fɛn masina in de ye waati bɛɛ kafoɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ e ni a cɛ sugo la tan abada lezi e tɛ ɲɛsuma ye i ka adamadenya kɔnɔna na sabu a gulonnen de bɛ e yɛrɛ kɔ ten kudayi kudayi sabu e tɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ abada ka nin to e kɔ ɛ fɛn min waati bɛɛ i dalen sunɔgɔ la a bɛ na i ma ni e ye cɛlamɔgɔ de muso de bɛ na e ma o cogo kelen na kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ e ni a cɛ tuma bɛɛ a bɛ e lasɔrɔ tuma bɛɛ a bɛ e lasɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila wali siɲɛ kelen a bɛ e lasɔrɔ bilahi kana i sigi ni a ye ɔ o de la n'a juguyara cɛ caman kɔ a bɛ kɛ sababu ye f'a laban hakili wasi wasi bana bɛ n'u minɛ bilahi nin de ka baara don jarakɛ i b'a ye musow ta la balimamusow ta la olu bɛ sugo ka cɛw de cɛ min n'i t'a dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ se ka k'i yɛrɛ dɔnbagalamɔgɔ dɔ ye i bɛ cɛ min dɔn wali a dɔ bɛ se ka kɛ i yɛrɛ masurunyamɔgɔ dɔ i bɛ min dɔn i bɛ sugo k'ale fana de ye nin cogo la tan k'a bɛ ka na jɛ i fɛ kafoɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ i ni a cɛ sugo la a man ɲi maa kan'i yɛrɛ nɛgɛn n'a ye dɛ maa caman bɛ kuma n'a ye ko kunnafɛn don kunnafɛn jarakɛ kunnafɛn ko tɛ nin ye dɛ jinɛ sitanɛ ka baara don bilahi a bɛ ka na nin min tɛmɛ i ni a cɛ kɔlɔlɔ min b'a la k'a ɲɛsin e ma o de kama i b'a ye e bɛ k'i ka diɲɛnatigɛ gɛlɛya yɔrɔ ɲini sen ni bolo la i bɛ ka baga maaw ma k'u b'i dabali la wali maaw b'i juguya la ou bien k'i ka kow tɛ ka ɲɛ a sɔrɔ a jubaju bɛɛ ye nin de o de kama muso min ma furu n'a bɛ n'a ma waati bɛɛ ka caya i b'a ye o muso kelen ni ala ma furu o tɛ furu dɛ cɛ bɛ se ka na o ma furuko la k'a b'a furu cɛw bɛ na layidu di dɔw bɛ woro bɔ dɔw bɛ furu tagamaw bɛɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ furusiriw décider nka a bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ tugun ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na wa ani cɛ o cɛ n'a n'o gɛrɛla ɲɔgɔn na k'u bɛna ɲɛ sɔrɔ ko la bilahi nin fɛn in de bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ futinɛ bɛ wuli cogo o cogo a bɛ wuli ten u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de kama o de kɛlen bɛ sababu ye k'an balimamusow caman sɛgɛn bi ni maaw b'a fɔ ko kunnafɛnw b'u kɔ walima jinɛw b'u la ka sɔrɔ o si tɛ u lasigi i k'u ɲininka nin bɛ na u ma waati bɛɛ wa n'a juguyara ka juguya u kɔ n'a tugura k'a tɛ jɔ n'i m'i kɔlɔsi n'a ser'i ma don min na k'i to laada la n'o ye zuru ye o ye baara ye dɛ o kɔnɔdimi misɛn mana i minɛ o t'i bila dɛ i n'o bɛ sa dɛ wa jarakɛ i ɲɛ bɛ maa caman na tan ni nin de gulon'u kɔ dogo ni bange na ale de bɛ kɛ sababu ye hali maa caman k'u jagoya ɲini k'u su k'u kɛ akisidan kan n'o ye siraba kan kasara ye n'u y'i saraka k'i bila o y'i ka ko bannen de e ma y'a dɔ bɛ nɔ n'o nana mɔgɔ ma tuma min na i dalen don sunɔgɔ la o bɛna don i kan dɔrɔn ka a funu k'a to i kan ten nka i t'a ye i bɛ kule ka kule maa t'i kule kan mɛn f'an k'o ma ko purun kan ɛ jarakɛ ninnu ma ɲi dɛ nin bɛɛ ye sufɛn jugu de o de la an ka kira n'o ye muhamadu salalahu alehi wasalamu ni ala kira tun b'a da a tun bɛ kuranɛ hayaw kalan a tun b'u mu a farikolo la k'a da n'a tun ye sugo jugu kɛ a ye maaw kalan ni yɔrɔ dɔ ye o de ye n'i wulila k'i k'i numan kɛrɛ lajɛ ka tu kɛ yen siɲɛ saba k'a fɔ awuzu bilahi mina sayitani rajimi o kɔfɛ i tun dalen bɛ sugo in na k'i to cogo min k'i yɛlɛma ka bɔ o kan k'i da cogo wɛrɛ la jarakɛ ɔ minnu bɛ nɔ sa ni su la sugo in b'olu lasɔrɔ tamasiyɛn min bɔlen filɛ k'a fɔ bɛɛ y'a ye dɛ ɔ maa b'i to nin sira kan k'i ka hɛrɛ bɛ sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso min yɛrɛ n'a bɛ furu kɔnɔna na a bɛ muso dama min ka furu sa ala de b'a dɔn a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na i b'a ye furu kɔnɔna na e n'i furucɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ t'aw cɛ foyi t'aw cɛ nka kumanin kelen waati bɛɛ dɔrɔn aw bɛ bali ka mankan wuli ɲɔgɔn na ten o mankan wuli mankan wuli aw yɛrɛ b'aw sen k'aw bolo ka kɛlɛ bɔfan ɲini ɲɛ ti sɔrɔ a la muso yɛrɛ kɔnɔ ganna cɛ yɛrɛ kɔnɔ ganna u bɛ kɛlɛ kɛ ka ban kɔfɛ nimisaw bɛ na nka u t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ sɔrɔla cogo min na nka muso ɲininka wali ka cɛ ɲininka o dɔ la kelen bɛ nin sugo in kɛ bilahi jarakɛ a t'i to nin kɛli la abada ka nin fɛn tugulen to i kɔ abada k'i ni maa bɛ se ka ɲɛ adamadenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min n'a bɛ fɛ k'i furu ko furu bɛ fɛ ka tɛmɛ i n'a cɛ wali kanu bɛ fɛ ka tɛmɛ i n'a cɛ abada lezi nin tɛ sɔn abada aw ma sabu a y'i k'a cɛ ye walima a y'i k'a muso ye ka ban wa na don de b'u la dɛ ni don bɛ don na n'o de don sera a bɛ na i ma diyagoya ni fin yɛrɛ la koyi e tɛ se k'a bali e dalen sunɔgɔ la dɔrɔn a bɛ na don i kan ten ɔ i bɛ bali k'i yɛrɛ ye sunɔgɔ kɔnɔ i bɛ wuli tuma dɔ la o y'a sɔrɔ i dusu kasilen don wa i mana sugo masina ye waati min na ɔ i wulilen kɔfɛ i b'a ye a tile filanin kɔnɔ i ka ko si tɛ sabati i bɛ to dusukasi de la i yɛrɛ ma ten wa jarakɛ n'an ko an bɛ don nin kuma kɔnɔ an bɛ sunkalo de la waati t'an bolo wala ne bɛ jagasere min da arajo lamɛnbagaw ye bagadaji musaka caman mankan don nin bɔra ka fɔ cogo min na walawalali min bɔra ka kɛ nin kan cɛ fara muso kan bɛɛ bɔra ka nin bɛ dɛ dutigi fara musokɔrɔbaw kan bɛɛ bɔra ka nin mɛn dɛ caman bɛ kule la n'u denmusow ka gɛlɛya walima maa caman yɛrɛ bɛ n'u sigilen don nin bɛ ka kɛ olu la nka u t'a dɔn u y'u sen don k'u bolo don ka don moriw kan ka don somaw kan sarakati sugu bɛɛ bɔra shɛw sanna baw sanna n'u tɛna ɲini ka diɲɛ misi n'a bagan bɛɛ faga k'a kɛ saraka ye o bɛɛ la nin fɛn ma taa dɛ nka jarakɛ gɛncogo min bɛ nin na i tɛna k'o f'i ye kuranɛ haya foyi kuma jugu ni fɛn jugu ninnu b'a ka kuranɛ haya bɔ sitanɛ tɛ siran foyi ɲɛ dugukolo kɔ kan ni kuranɛ haya tɛ ni ala kumakan tɛ o de kama k'a fɔ dama auzubilahi minal shaitani rajim sitanɛ bɛ boli fo dugu ni dugu de k'a mabɔ i la o de kama i b'a ye kalan si tɛ daminɛ dugukolo kɔ ala ko kalanw na fo sitanɛ ka gɛn ka bɔ jama cɛ la ɔ jarakɛ o cogo kelen don kuranɛ kɔnɔ i b'a ye aya kelen bɛ yen o bɛ sitanɛ bombarder k'a ka ko ban o ye jumɛn de ye o de ye ayatul kursi ye o baara cogo dɔ de bɛ yen mori kunda anw yɛrɛ ka moriya kunda anw b'o de sɛbɛn k'a ban pewu k'a fori jiri dɔw bɛ yen minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye mana lili ni satinɛ lili ye ani an balimamusow bɛ layi min susu ka kɛ nan na n'o ye barakante ye ani situlu ani layi ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jiri in na ka n'a ɲami k'a sigi n'a n'a ɲamina k'a sigi waati min na jarakɛ maa min bɛ sugo in kɛ a bɛ d'a ma a b'a ko tɛnɛn su ni alamisa su ni juma su a tɔ in a bɛ to k'o mu a la a datɔ jiri min n'a ye olu kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ olu labɛn k'u kɛ manani kɔnɔ su o su n'a b'a da a b'a bila tasuma na ka fini biri a kunkolo la bilahi jarakɛ nin fɛn in mana kɛ diɲɛ ko o ko de sa a b'a débarrasser ka bɔ e la a bɛ maa wɛrɛ de ɲini k'a bala o la o ye n'a cɛ faralen de ye fura foyi t'a to k'a bɛ se tugun ka na e ma bilen sunɔgɔ la sinon foyi tɛ se k'a lajɔ ni nin tɛ dɛ foyi foyi tɛ se k'a lajɔ ni nin tɛ kana taa i yɛrɛ nɛgɛn misi sanna kana t'i yɛrɛ nɛgɛn sɛ sanna maa dɔw yɛrɛ ko ne ma k'olu ye diɲɛ sarakaw bɛɛ bɔ hali u taara k'u taara baji la ka taa sarakaw bɛɛ bɔ i ko ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la ne ko maaw ma y'aw ja sigi aw k'aw hakili sigi nin min filɛ nin ye nin de y'a solution ye diɲɛ bɛɛ karamɔgɔw tulo bɛ n na dɔnnibagaw tulo bɛ n na ni tiɲɛ don ni nkalon don u bɛn'a ɲɛfɔ dɛ jarakɛ nin min filɛ nin de bɛ ka baara anw yɛrɛw fɛ nin sunkalo kɔnɔ ka cɛbaw ni musobaw dɛmɛ ni nin minnu ala ye minnu tulo don arajo la sisan n'u tulo b'an na n'a bɛ ka kɛ olu la an bɛ sunkalo daminɛ la n m'a dɔn yanni an ka se tile dama dama ma dɔrɔn a bɛna ban parce que n'an y'a daminɛ kuma o kuma jama de bɛ suuru an kan ɔ sunkalo in dun na baara bɛɛ fanga force a man nɔgɔn ɔ o kama alihamudulila a labɛnna ka weleli kɛ sisan telefɔni sira fɛ fura in bɛɛ bɛ minɛ kuluba bagadaji musa ka du min bɛ kuluba kɔnɔna na jarakɛ a ti yɔrɔ dogolen na n'i bɛna sotarama na mobili bɛ ta gabriel touré da la n'i bɛna dugu kɔnɔ ni bolifɛntigiw bɛ ka na moto takisi walima takisitigiw wali sotarama a fɔ sotaramatigiw ɲɛna i bɛ jigin arayida la n'i jiginna arayida la taama i ka na gabriel touré yɔrɔ la a urgence fan fɛ sotarama minnu bɛ jɔ yen olu ye kuluba sotaramaw ye don olu kɔnɔ i k'a fɔ k'i bɛ ka taa bagadaji musa fɛ kuluba u b'i jigin da la i bɛna na so kɔnɔ i bɛ na nin fɛn minɛ i bɛ taa n'a ye i b'a kɛ yani k'a fɔ ko i b'a kɛ sanko don nɔ sunkalo kɔnɔ i b'a kɛ i b'a jaabi di sunkalo kelen kɔnɔ jarakɛ dɔnni kuma man ca dɛ kunfɛ kuma tɛ n bɔra k'a dalu n'a yiriw n'a kuranɛ aya bɛɛ di mun na e min n'i kalannen don a k'i yɛrɛ ye nɔ dɛmɛ de don k'a ɲɛsin bɛɛ ma o la moto takisitigiw bɛ dugu fan bɛɛ jarakɛ wali takisitigiw bɛ fan bɛɛ a fɔ bolimafɛntigiw ye minnu bɛ yaala la dugu kɔnɔ k'i bɛ ka taa bagadaji musa fɛ u b'i ta ka n'i bila f'a ka du min bɛ kuluba n bɛ sɔrɔ an yɛrɛw ka du min bɛ kuluba n bɛ kɛ yen vingt-quatre heures matin et soir ɔ n'i nana sa fura in b'a ta k'a d'i ma i ka taa kɛ a kɛcogoya la ni ala ka jɛ ye o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ an bɛna se fɛn min ma mm. aa ah, komi an bi an sigilen don sugokan de kan mm-hmm. ɔ maa minnu bɛ ni u damɛlɛkɛ bɛ to ka sigo da u la ka caya mm-hmm. jarakɛ ala ye maa dɔ da a dolo bɛ tasuma na ala ye maa dɔ da a dolo bɛ bɔgɔ la ala ye maa dɔ da a dolo bɛ ji la ala ye maa dɔ da a dolo k'a bila fiɲɛ fɛ o ye bɛɛ dolo tamasiɲɛ ye bɛɛ n'i dolo don nka maa caman bɛ yen olu dalen sunɔgɔ la u bɛ sugo ka u damɛlɛkɛ de ye minnu bɛ ji la o de kama maa caman bɛ minnu ka jilasugo ka ca u bɛ jilasugo kɛ ka caya ka jilasugo kɛ ka caya maa dɔw bɛ yen depi olu cinini olu tun bɛ sugo ji la dɔw bɛ olu kɔrɔbayalen balikuyalen u nana bɔ u ka jilasugo kalama dɔw yɛrɛ bɛ waati bɛɛ dɔgɔkun tɛ don ka bɔ abada n'u ma sugo ji kɛ u bɛ sugo ka ji kalite caman ye baji fɛnfɛnnenba walima ka sugo k'i yɛrɛ k'i tora ji la walima ka sugo ka bajiba fɛnfɛnnen ten maaw bɛ ni sugo ninnu na ka caya n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musa ka ca min na siɲɛ joli e dalen sunɔgɔ la ni e bɛ sugo ji la ka caya depi cinini fo ka se bi ma walima i yɛrɛ bɔlen kɔfɛ a kalama nin wagati na i bɛ k'a jateminɛ i ka jilasugo ka ca dan t'a la da tɛ se ka dan min fɔ ka se a dan na siɲɛ joli e b'o kɛ sunɔgɔ kɔnɔ ka caya o min bɛ ka jira e la ɔ e yɛrɛ k'a lajɛ i ka mɔgɔya kɔnɔna na k'i sigi k'a jateminɛ e mana nafolo o nafolo sɔrɔ nafolo in tɛ basigi a bɛ taa taa cogo la e yɛrɛ t'a dɔn a donna da o da fɛ e de b'i sigi waati bɛɛ k'i miiri ko ah nin nafolo masina in tun bɛ ne bolo wagati in na wali nin hɛrɛ in tun bɛ ne bolo nin waati in na a donna da jumɛn fɛ e de b'i sigi ni k'i miiri nin bɛɛ lajɛlen na tuma bɛɛ o ye taamasiyɛn fɔlɔ ye a filanan e b'a jateminɛ i yɛrɛ la maaw mana layidu ta e ye dugukolo kɔ kan cogo o cogo k'u bɛna jɛ aw bɛna jɛ ka ko dɔ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ walima aw bɛna jɛ ka ko dɔ sigi bolo kan ɲɔgɔn fɛ a layidukan tɛ tiimɛ a sabanan i mana don diɲɛ ko o ko la dugukolo kɔ kan o ko in daminɛ bɛ diya i la kosɛbɛ nka a ko laban bɛ gɛlɛya n'i ye commerce daminɛ i k'a jateminɛ commerce daminɛ waati i fɛ o tun bɛ cogo di mhm. nka an bɛ cogo di bi mm. a bɛ ka gɛlɛya i bolo nafolo sɔrɔ waati e fɛ sɔrɔ tun ka di i la mɔni mɔni nka an bɛ don min na i ko bi a bɛ cogo di a b'a la ka gɛlɛya i bolo baara daminɛ waati i fɛ mm. baara tun ka di i la kosɛbɛ nka an bɛ don min na i ko bi a bɛ cogo di a b'o o cogo de la jarakɛ kunfɛ kuma tɛ taamasiɲɛ min don min yɛrɛ bɛ n'a bɛ ka kɛ o la o sigilen don o yɛrɛ b'a dɔn min bɛ ka fɔ ale ka kow kɔnɔna na nin ye tigitigi jati de ye donc dolo taamasiɲɛ don n'o dɔnna ka ban dɔrɔn i ka problème ye min hali n'i ma kuma kan a bɛ fɔ i ye de ɔ jarakɛ ne nin bɛ kɛ i la i b'a ye i ka ko yɛrɛ i b'a ta k'a lajɛ a tɛ basigi fan si i mana don ko o ko la i tɛ ɲɛ foyi de sɔrɔ o ko la i ka kow de bɛ mélanger ka ɲami ɲɔgɔn na ten bɔn mun de bɛ se ka i lafiya f'i ka wuli k'i jɔ k'a ɲɛɲini ɔ baara cogo min b'a la n ye min sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba kɔ n'o ye bagadaji musa ye hmm. a baara bɛ kɛ ni alikuranɛ sura min ye o de ye suratul kawusara ye o de bɛ sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ saba ani tan ani saba hmm. k'o sɛbɛn fo k'a ban hmm, o sɛbɛnnen bannen kɔfɛ jarakɛ ah. o nasiw n'o jiriw bɛ bɔ ɔ jiri min bɛ k'a la n b'o bɛɛ fɔ bi mangoro ladɔn mm. timitimini mm-hmm. sana ladɔn foloko falaka ani mm. jiri min bɛ falen ji sanfɛ n'o ye jilagokun ye ani bɛlɛ min bɛ bɔ baji la n'o ye babɛlɛ ye o den kɔnɔntɔn mm. olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a kɛ nasi in na k'a ta k'a di mɔgɔ ma nin bɛ kɛ maa min na ale de b'a ko su saba kɔnɔ tɛnɛn su ni alamisa su ni juma su mm-hmm. o kɔfɛ jarakɛ a n'a wusulan don wusulan min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sababu ɲuman nɔgɔya i ye dugukolo kɔ kan e min bɛ k'i sigilen don k'i bɛ baara ɲini na ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ i ka kow la tile joli bɛ chômage la so kɔnɔ dugu bɛ jɛ cogo min na tile bɛ bin ten k'i sigilen to sokɔnɔna na ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ i ka kow la nafolo bɛ ɲini sen ni bolo la nka ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la i ni dalen don baara kan pour ka se ka sababu sɔrɔ ka se ka dɔ k' i yɛrɛ ye ka bɔ nin cogoya in na ta mm. nka i tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ i ka kow la e min sigilen don siɲɛ joli i bɛ furu ɲini na i tɛ ka furu sɔrɔ n balimamuso wuli k'i jɔ sababu de fil'i bolo ka siri tigɛ pewu ka bɔ i n'i ka furu sɔrɔ cɛ e min bɛ yen ko i hami dannen don fɛn dɔ de kan i ni dalen don ko dɔ kan mm. bolimafɛn don walima i ka duko don walima i ka papiye ko dɔ don ɲɛ ka se ka sɔrɔ a ko la wusula in bɛ kɛ sababu ye k'a nati jarakɛ wusula in de kɛra sababu ye an balimaw caman filɛ nin ye minnu bɛ dugu kɔnɔ bi ah. n'a kɛra sababu ye ka degun jugu wuli ka bɔ u kan an balimakɛw caman bɛ yen minnu tun bɛ n'u tun ka balontan kow tun gɛlɛyara bi u bɛ jeux kɛ balontanw kɛ ka caya nka u nana nin fura in ta don min na ni k'a wusu n'u ka balontan ɲɛta ye ala ye sababu poyi u ye bilahi a caman filɛ jamana kɔfɛ tubabu jamanaw ka balontanw na waati bɛɛ n b'u camanw ye telew la wa n'u nana congéw la u bɛna dugawu kɛ so kɔnɔ yan nɔ o maa caman bɛ an bɛ don min na ko bi o commerçant baw minnu tun ka jago dafirila ka bin bitigiw lankolon kun don ni maaw tun bɛ yɛlɛ u la nka sababu natira u ma minnu kɛra sababu ye ka affaires caman sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ka se ka ko kɛ u yɛrɛ ye nin wusula in sababu bi u filɛ commerçant baw ye kɛra internationaux ye bi an balimamuso caman bɛ minnu tun ye san caman kɛ muso gɛnɛya la so kɔnɔ furuko la n'u tun tɛ ka furu nka ala barika la bi o caman bɛ minnu y'an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ da den la ni olu filɛ furu kɔnɔna na bi ka sabu ye jɔn ye min y'a kɔnɔ jɛya k'u dɛmɛ ni dɔnni ye an balimakɛw caman bɛ minnu ye kalan kɛ ka tila kalan na ni diplɔmuw dan bɛ so kɔnɔ n'u tun tɛ baara fosi la kare kɔnɔnaw na gɛrɛnsigiw ni tewuliw la nka don min na u wulila ka se cɛkɔrɔba ma n'a y'u dɛmɛ ni wusula ye k'a ta k'a di u ma a caman filɛ an bɛ don min ko bi waati bɛɛ u bɛ weleli kɛ ka bɔ faransiw la wali n'u nana congéw la u bɛna tile fila tile saba kɛ so kɔnɔ dugawu kɛ u la anw ye yan da tɛ se ka min fɔ ka se a dan na an balimaw caman bɛ yen o sotarama parantiw la minnu bɛ yen n'u tun bɛ parantiyaw la wali n'u tun bɛ walimobiliw la k'a boli ni ala ni ala kira sɔnna ka sababu poyi u ye sababu min n'a nana ni u yɛrɛ ka mobili u yɛrɛ ka halala bolifɛn sɔrɔli ye a caman bɛ yen nɔ n'u bɛ yala la dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba tɔgɔ sɛbɛnnen b'u ka mobiliw kɔfɛ ɔ jarakɛ a b'o cogo de la da yɛrɛ tɛ se ka wusula in bonya n'a mankutu fɔ ka s'a dan na ale de bɛ kɛ sababu ye ka maa ka koɲɛw nɔgɔya dugukolo kɔ kan o la n balimakɛ n balimamuso ko baarako tiɲɛnen don e min ma furuko gɛlɛyalen don e min ma denko gɛlɛyalen don e min ma ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ e min ka koɲɛ la taabolo fan si i taara kɔrɔn fɛ tilebi fɛ banni fɛ i ma taafan nafa sɔrɔ i yɛrɛ la i ka ko minnu na o kama wusula ni nasi de bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ kɛ i ye i ka ko ko dogolen n'a bangenenw na o la jarakɛ an bɛ arajo kɔnɔ bi n'an bɔra san san san nimuru min bɛna di bɛɛ ka weleli kɛ o la depuis sisan ɔ renseignement t'a kan

n ka cɛkɔrɔba ka du min bɛ kuluba n yɛrɛ bɛ yen sunkalo in na an bɛ ka baara kɛ yen o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ an da bɛna se fɛn min ma hmm. o de ye bana min bɛ dugukolo kɔ kan an bɛ don min na ko bi hmm. n'a kɛn bɛ sababu ye ni ka maa caman ka adamadenya lanɔgɔ bana min ni tubabuw ko a ma u ka nanzarakan na ko hémorroïde ni anw ko a ma mali kɔnɔ yan ko koko ni tukɔrɔ dugu dɔw la dɔw ko a ma ko bokunbɔ alahu akbar hmm. ni bana min filɛ nin de bɛ ka kɛ sababu ye ni ka maa caman sigi u sina samara kɔnɔ so kɔnɔ n'u tɛ ka se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye bana in de bɛ wele ko koko bana don min n'a sababu bɛ bɔ furudimi na furudimi ye bana ye bana min n'a juguyara ale de bɛ transformer ni ka bayɛlɛma ka taa kɛ ni bana sidɔnbali ye n'o ye koko ye jarakɛ ni koko nana i sɔrɔ dugukolo kɔ kan i bɛ sɛgɛn o ye sɛgɛn dan ye i ka maayaw bɛ lanɔgɔ kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka mɔgɔya lanɔgɔ

o sigili kɛla baarakɛla caman bɛ yen mm. minnu ni koko bɛ ɲɔgɔn na koko bana kɔnɔna na jarakɛ i b'a ye maa caman mm-hmm. olu b'a santi cogo di a bɛ daminɛ sentigɛ kɔnɔna kalaya de la mɔgɔ caman na sentigɛ kɔnɔna bɛ to ka minɛ ka kalaya ka minɛ ka chauffer ka daminɛ sen fasa fo ka se kɔ fasa ma ninnu bɛ to ka minɛ ka ja mm. i b'a ye kunkolodimi gɛlɛn bɛ to ka bali ka cun i kan k'i minɛ k'i bila mm-hmm. i ɲɛkisɛdenw bɛ to k'i ŋɔɲɛ o ɲɛ ŋɔɲɛ min bɛ ɲɛkisɛdenw minɛ n'o juguyara o bɛna kɛ sababu ye ka bugun da i ɲɛ la ɔ bugun in kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye don dɔ ni k'i ɲɛ yɛrɛ tiɲɛ ka dibi don i ɲɛ kɔrɔ nin bɛɛ ye bana in tɛmɛ sira de a bɛ yɛlɛn tan de bon n'a jiginna mɔgɔ kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye ka to ka kɔnɔnabana caman bɛ k'a lase i ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛna a ye i sigilen kuma dɔw la i bɛ to k'i kɔnɔ mankan mɛn kururu kɔnɔ bɛ to ka mankannin bɔ a bɛ mankan bɔ min kɛ n balimakɛ kan'o kɛ ko dennin ye dɛ o ye defo juguba de ye bana yɛrɛ la i kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu ye hali dumuni bɛ dumuni na n'i ye olu dun i disi sanfɛla a bɛ kɛ kɔmi tasuma ji de bɔn bɛ yen nin i tɛ lafiya fiyewu kuma bɛɛ e dumuni ŋuna bɛna fi i kan kɔnɔ a bɛ kɛ komi i ye dumuni min dun i k'a fɔnɔ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na jarakɛ i bɛ n'a ye n'a jiginna i kɔnɔ kɔnɔbara nin bɛ to ka mankan bɔ kururu i b'a ye n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musa ka caman na i b'a ye e sigilen kuma dɔ la e tɛ to k'i kɔnɔ mankan mɛn kururu kɔnɔ bɛ to ka mankan ni mankan min bɔ i kɔlɔsi dɛ wa jubaju yɛrɛ mun ye o de ye kɔnɔja banbali ye ka wuli e bɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ k'i bɛ taa banakɔtaa kɛ i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ cogo min i bɛ bɔ ten i tɛ banakɔtaa sɔrɔ k'a kɛ i b'i sigi kabinɛ da la ni k'i tinti k'i tinti banakɔtaa tɛ sɔrɔ n badenw bɛ hakɛ to bana ɲɛfɔ cogo don banakɔtaa i b'a ɲini fɔsiw sugu bɛɛ lajɛlen na i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la ɔ maa caman bɛ nin defo de bɛ olu kan dɛ maa yɛrɛ ka tile kelen tile fila jalen kɛ i ma taa ɲɛgɛn na faut que wuli k'i jɔ k'a ɲɛɲini dɛ i b'a ye maa caman ta yɛrɛ bɛ kɛ a la mun ye u bɛ taa ɲɛgɛn na k'u bɛ banakɔtaa kɛ u b'a fɔse a dɔw la ji salasala dɔw bɛ na bɔ min bɔtɔ yɛrɛ n'a b'u degun kosɛbɛ jarakɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na i bɛna a ye i yɛrɛ la tuguni n'a juguyara n'o y'a sɔrɔ n'i ye cɛlaka yɛrɛ de a bɛna kɛ sababu ye ka fanga dɔgɔya si ma n'o ye faiblesse impuissance sexuelle ye n'o ye ka kulusi jalala gosi se cɛbakɔrɔ ma jarakɛ o kɔfɛ i b'a ye a bɛna mun de kɛ cɛ yɛrɛ la o kɔfɛ tugun n'a juguyara a bɛna kɛ sababu ye ka bɔlɔ de bɔ maa kɔfɛ taayɔrɔ la jarakɛ nin bɛɛ kɔfɛ ni bana in nana juguya ka fara o kan a bɛna kɛ sababu ye ni ka kuru to maa kɔnɔ ni bana in nansaraw ko ale de ma ko hémorroïde anw ko a ma ko koko maa min bɛ dugukolo kɔ kan ni bana in b'a la n'a bɛ ka négliger a ka ca dɛ nka ɲɛw bɛ ci a kan f'a juguyalen de maaw bɛ sɔrɔ ka wuli k'u jɔ k'u bɛ a ɲɛɲini bana tɛ sɔn o ma n balimakɛ n balimamuso mm. nin taamasiyɛn kelen kelen min bɔra ka boli e kan sisan mm-hmm. ko e sigilen don kana sɔn k'i sigi dɛ bana tɛ sɔn o ma dɛ nansaraw ko ten ko la santé avant tout ko kɛnɛya de y'a bɛɛ ye foyi tɛ kɛnɛya bɔ kana kɛnɛya négliger dɛ bana i sɔmina n'a ye k'a b'i la dɔrɔn wuli k'i jɔ i k'a furakɛ anw yɛrɛ ko ten an ka bamanankanw na yan ko bana kunbɛn o ka kusa n'a furakɛli ye k'a kunbɛn o de ka ma o de ka kusa i ma kosɛbɛ a juguyalen k'a fɔ k'i b'a kunbɛn e ma ye ni bana in n'a y'an balimamusow caman sɔrɔ hmm. a bɛ kɛ sababu ye k'olu ka denko de gɛlɛya kɔnɔdimi misɛn caman bɛ a b'u minɛ nin bana in ka baara don i ma ye a caman bɛ n'u ye ɲɛgɛnnatagala sɔrɔ ji jɛman bɔ min b'u sɔrɔ nin bana in ka baara don jarakɛ e b'a ye nin de bɛ kɛ sababu ye hali ka cɛbakɔrɔ bila dunukɔrɔniya la dilan sanfɛ ka dilanna teliya s'i ma i tɛ dilan sɔrɔ ka fɛrɛ fiyewu wa nin de bɛ kɛ sababu ye ka mɔnɛ yɛrɛ se cɛ ma dilanko la parce que ni bana in juguyara n'a sera kulusijala ma a b'a fanga ban de pewu ni fanga dɔgɔya dun sera kulusijala ma o bɛna kɛ sababu ye ka cɛbakɔrɔ ka mɔnɛ yɛrɛ de don i la ɔ bana in yɛrɛ n'a juguyar'i la n'a taara kuru to i kɔnɔ i kɔnɔ de fununen bɛ to ten kayi i b'a ye e bɛ se ka bi kɛ ka sini kɛ e tɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ o yɛrɛ ye gɛlɛmanba ye tugun i b'a ye kɔw bɛ minɛ ka ja min kɛ kunkolodimi gɛlɛn min bɛ to k'i minɛ nin bɛɛ lajɛlen ye bana in de a bɛ ka wuli i farisogo la dɔɔni dɔɔni bon n'a nana juguya a bɛna kɛ sababu ye i bɛna commencer banamisɛnw b'i sɔrɔ kelen kelen don o don i bɛ furakɛli yɔrɔ la bana si ni si tɛ kelen ye o y'a juguyatɔ ye n'a dépasséra o kɔ dɔrɔn a b'i lada so kɔnɔ wala a b'i lada furakɛli yɔrɔ la ɔ n'o dun fana juguyara o kɔfɛ fura foyi t'o la ni saya tɛ O de bɛ kama maa caman bɛ yen u bɛ sa ka taa da kaburu kɔnɔ bana sira fɛ a caman ye nin ye e ma ye muso caman bɛ yen nɔ nin ne b'u sɛgɛn dɛ e ma ye n'a dɔw la a kɔnɔdimi misɛn bɛ juguya balimamuso dɔw kan f'a kɔfɛ i b'a ye n'u ka laada n'o ye jour ye n'u yɛrɛ bɛ na u ma don min na a bɛ tigɛ tigɛ a tɛ n'a na waati la nin de bɛ kɛ sababu ye infection juguyalenba k'a lase mɔgɔ ma infection nin an k'o ma ko nɛminɛpo ah. i b'a ye n'ale ye i sɔrɔ o fana ye bana ye bana min i da tɛ se ka min gɛlɛya fɔ ka s'a dan na jarakɛ nin ne bɛ kɛ sababu ye ale infection kelen de bɛ kɛ sababu ye ka worokɔrɔla basi se mɔgɔ ma dilanna teliya k'a lase cɛbakɔrɔ ma hmm. wa a bɛ kɛ sababu ye ka sɔfɛ tugu i kɔ n'o ye kasa ye hmm. wa n'a juguyara ka juguya o bɛɛ kɔ hmm. n'i ma wuli k'a furakɛ a bɛ kɛ sababu ye ka i bana dɛ n'a dun i bana hmm. infection fo ka se hémorroïde ma bɛɛ k'i kɔlɔsi nin bana fila la jarakɛ hmm. sunkalo in kɔnɔ maa caman bɛ a ka d'u ye ka se ka kɛnɛya sɔrɔ kɛnɛya yɛrɛ kɔnɔna na pour ka se ka furaw ta ka se ka sun o kama sunkalo kɔnɔ o jarakɛ ah. o koko fura in an y'a kanu k'o di bɛɛ ma nɔgɔya la ni ala ka jɛ ye jarakɛ a traitement complet de bɛ bɔ ka di alisilamɛw ma

bi naani ani duuru bi duuru ani naani bi saba ani saba donc o y'o ye n y'a fɔ cogo min na jarakɛ fura in bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ kuluba bagadaji musa ka du min bɛ kuluba fura in bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen ni yen tɛ a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ɔ e maa min n'i mago b'a la i bɛ weleli kɛ n'i ye weleli kɛ fura in a bɛ ta k'a d'i ma nɔgɔya la o kama n balimakɛ n balimamuso ko nali ka gɛlɛn min ma i bɛ weleli kɛ hali a kan k'i lasɔrɔ i sigiyɔrɔ la cogo min na a bɛɛ bɛ kɛ ten o la an y'a fɔ cogo min na kuluba bɛ commune trois de la maliyɛn bɛɛ bɛ kuluba yɔrɔ dɔn mali palais n'o ye présidentiel ye o bɛ quartier min na o de ye kuluba ye kuluba ye commune trois ye a mɔbili de bɛ ta gabriel touré da la dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ bamakɔ cɛmancɛ la ko gabriel touré a mɔbili bɛ ta yen o urgence yɛrɛ fan fɛ sotarama minnu bɛ jɔ olu de ye kuluba sotaramaw ye n'u bɛ kinibolo ɲafan fɛ i sera olu kɛrɛfɛ dɔrɔn u ɲininka k'i bɛ ka taa bagadaji musa fɛ yen kuluba u b'i don mobili kɔnɔ ka yɛlɛ n'i ye walima e maa min k'i bɛ fɛ ka na dugu kɔnɔ i yɛrɛ ka bolimafɛn personnel la walima i ni takisi bɛ kanalen ɔ i bɛ se k'a fɔ i ka sofɛri kɛ walima i bɛ se ka i yɛrɛ bɛ ka na sira min fɛ i bɛ na tomikɔrɔbugu fɛ tomikɔrɔbugu garidikan kɔfɛ sira min bɛ ka yɛlɛ kuluba n'i yɛlɛnna kuluba dɔrɔn i sera kɛnɛba min bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔw la yen nɔ k'i bɛ ka bagadaji musa ka du ɲini silamɛ ɲuman minnu bɛ u b'u bolo sin a ma yɔrɔ dogolen tɛ a bɛ gidɔrɔn da la ni ala ka jɛ ye inshaallahu n'i nana i bɛna fura in sɔrɔ gɛlɛya t'a la wa jɔli t'a la a bɛ ta k'a d'i ma teliya la i bɛ t'i ka ci fɛ ni ala ka jɛ ye aw ka garibukɛ n'aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden mankan don n'o ye seko el aji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o den ne muhamadu cam tarawele ye nin bɛɛ lajɛlen ko ma bagadaji musa ka cam o ra jarakɛ bɛɛ k'i bolo jan bɛna alifatiya kalan ni ka bi ta in kuncɛ yan